o la turabu mana da i fɛ an y'a jira n ko turabu o turabu n'i y'a da turabu so fɔlɔ o de ye turabu sinsin yɔrɔ ye turabu kuma bɛ daminɛ yen de ko ti kɛ ni nin t'a la baara ti kɛ ni nin t'a la nafolo ti sɔrɔ ni nin t'a la taama ti sɔrɔ ni nin t'a la c'est à dire diɲɛlatigɛ ko o ko ni a bɛ kɛ ni ko kɔni don ka ban i bɛ t'a sɔrɔ ko in nin ye fɛn dɔ ye donc an y'an balimakɛ ka turabu da so fɔlɔ de ye yan ye yan de bɛ wele ko a ka ko nin turabu dara ko min kama bɔn nin den min bɛ yan sisan an bɛna o ka so de o de ye yan ye turabu so kɔnɔntɔnnan a filɛ i b'a ye ni ɲɔgɔnna ale ka den fɔlɔ bɛnn'o de ma o de filɛ yan donc an y'o sigi nin na an bɛna o ka so o ka so de ye an ka nin so ye aw b'a faamu wa alaw taala ka so ye an ka nin so ye alaw taala ka so filanan y'an ka garijɛgɛ so ye a ka so sabanan y'an ka badu ye a ka so naaninan y'an ka faso ye a ka so duurunan y'an ka denɲɔgɔn ye a ka so wɔɔrɔnan y'an ka dimi ye a ka so wolonwulanan y'an ka eh, a tɔgɔ eh, eh, so wolonwulanan y'an ka kɛnɛ ye a ka so seeginan y'an ka turabu banankɔso ye a ka so kɔnɔntɔnnan n'o ye alaw taala ka so kɔnɔntɔnnan o bɛ bɛn seju ka so ma n'o ye ni so ye magandugu la nin ye ni so de ye ni nin turabuden nana nin na mɛ ni nin ye nin bila ni nin nana yan nin bɛ kɛ sira de ye o tɛ wa ɔ hali n'i fa wulila i bɛ nin sɔrɔ cogo di ne y'o jira aw la turabu kɔnɔ yan mali mali kɔni kɔnɔ yan turabu karamɔgɔ min bɛ yen k'a bɛ se ka bɔ ka hali n'a sɔrɔ dɔw y'a nkalon da u yɛrɛ la k'olu de ye ka tableau jɔ ka turabu da la k'olu y'a daminɛ denmisɛnninw don a kana jigi u la u t'a dɔn parce que ɛ a bɛ komi sisan ni ne ye nkalon dɔ tigɛ aw ye turabu la aw fana bɛ t'o de lakali koyi o tɛ wa parce que aw dalen don ne de la ɔ e na e ye karamɔgɔ ye nkalon tigɛ i ye a ye fɛn dɔ f'i ye fɛn min tɛ tiɲɛ ye bɔn e yɛrɛ ye denmisɛnnin i ti ko dɔn i ma ɲɛɲini kɛ a bɛ k'e kɔnɔ k'a daminɛn'i karamɔgɔ la ka tableau jɔ ka turabu da la o bɛ mali kɔnɔ a ka ca san bi saba ye o tɛ wa a kɛbagaw an b'u dɔn an b'u ka duw dɔn mɛ an t'an yɛrɛ bila o fɔli la donc o la ala taala filɛ nin na min bɛ bɛn ala taala ka so kɔnɔntɔnnan de ma o la nin turabuden min filɛ nin ye i b'a lajɛ fɔlɔ turabuden ye donden de ye wa ou bien bɔden don turabuden ye bɔden de ye ɔ ɛɛ karamɔgɔ madani b'a fɛ fɛn dɔ de ka n'a ma wa ou bien a b'a fɛ fɛn dɔ de ka taa karamɔgɔ madani mago bɛ fɛn dɔ de la a b'a fɛ min ka n'a ma n'o ye wari caman de ye o tɛ wa ɔ bɔn den min nana ka na sigi ale ka nin na o den in bɛ ka bɔ bɔn den kun ka sigi a den min bi don o de kun b'a arranger ka tɛmɛ den kan den min bi bɔ o ti tiɲɛ ye donc o la e bɛn'a dɔn k'a fɔ problème bɛ nin na fɔlɔ bɔn nin min filɛ sisan a ka so jolinan yan ye a ka so kɔnɔntɔnnan yan ye a ka so kɔnɔntɔnnan y'a ka mun ye a ka sira de don madani k'i ni dan bɛ fɛn min kan k'a bɛ taa ni ka segin de nɔfɛ sira va et vient ka taa ka na mun b'o jira na parce que nin ye bɔden de ye k'i ka bɔ mun b'o jira na parce que nin ye sirakanden de ye taamaso den don k'i ka taama ɔ e n'ale cɛ ni madani taara bitigi sigi sa bitigi dayɛlɛ sa hali n'a ye miliyɔn bi saba kɛ minɛn na k'a bila bitigi kɔnɔ foyi ti sɔrɔ a bɛ kɛ don o don a taatɔla n'a ma waa tan ta bi ka taa sini a bɛ waa mugan ta ka taa so o bɛ kɛ denbaya depansi ye laban na a b'a fɔ ko bitigi binna a na bin kɛ e y'a ɲɛɲini wa a fɔra k'i ta in b'i sen de kan o tɛ wa dɔw bɛ bamakɔ yan dugu mana jɛ ka ban n'u b'a fɔ madamu ye ko n bɛ taa baarayɔrɔ la bitigi t'u bolo biro t'u bolo foyi foyi t'u bolo ɛ nka karamɔgɔkɛ de u bɛ taa yaala u sen kan ni min bɛ don i bɛ t'a sɔrɔ bitigitigi caman n'o tɛ don dɛ o la maaya ɲɛɲini kana taa i kunfɛ ten cɛ wahabiya in to yen sa cɛ tɛ tura i ka ko ɲɛɲini cɛ tɛ walayi olu bɛ min kɛ n'o jɛra i la don o don i jigi bɛ tigɛ ɛɛ o de la an y'o f'u ye yan k'u ka maaw to yen walayi cɛ o cɛ ye hadamadenw lebu kɛnɛ kan ala b'i lebu f'i ka soju la a ma kɛ sisan fɛn min kɛra a ma kɛ kɛnɛ ma ko a kɛra so kɔnɔ a kɛra so kɔnɔ de mun don foyi tɛ ka maaw lebu hasidiya kuma ni sadi ta tiɲɛna kuma fɔ minnu b'u da ani ka mɔgɔw gɛn ka bɔ ala ka hinɛ na ka mɔgɔw o baara minnu bɛ k'o kɛ dɛ walayi a si tɛ sa fo ala k'u lebu kelen kelen a faamuna donc a y'a ka turabu da dɛ madani ala taala min filɛ nin ye nin na ala taala in ye dolo jumɛn ye shamsu ye kɔrɔ tile ɔ tile bɛ mun fɔ ɛ n ko turabu bɛ maaya de ɲɛfɔ anw de ye nin tɔgɔ da ko shamsu wa tomi kalanso kɔnɔ yan ayi anw y'a sɔrɔ fɔlɔ k'a u bɛ san ba kelen bɔ o ka kɔrɔ kuranɛ yɛrɛ nani ɔ nin de bɛ wele ko a shamsu tile ala taala kosɛbɛ ɔ madani ye tile de ye maaw b'u mago ɲana ka tila k'a jala fili aa ah, madani vraiment ne ka papiye balannen don ministère la i ti ɲɛ ma madani bɛ girin f'a wɔsiji kɛnɛ bɛ tigɛ kuma dɔ la fo a yɛrɛ bɛ to ka kɛmɛ filaw ni kɛmɛw bɔ ka don a da fɛ n'a tilela sɛmɛka b'a fɔ ah vraiment mon frère merci k'an bɛn sini madani mago bɛ jɔ nɔnɔ buwati kelen na a bɛ sɛmɛka wele ka dɛsɛ a t'a ka telefɔni ta ɛ mago ɲɛna ka ban ɔ ala de ye madani dilan k'a kɛ ten ni sɛmɛka y'o k'a la kalo kelen kɔfɛ ni sɛmɛka mago jɔra a la a b'a wele n ka cɛ a kɛra fama ye dɛ a b'a fɔ ɔ cɛ i ye n bila o ɔ n'o ko de kun cayara sa bɔn n sɔrɔ biro la sisan madani bɛ taa f'a bɛ talon a bolibaatɔ bɛ taa f'a bɛ talon o de y'ale dancogo ye ala y'ale kɛ ten o kuma na min b'ale arrange o de ye k'a ta minɛ a sen fɛ ka taa nin bɛ faamu wa a jɛmɛ dɛ o la nin min filɛ nin ye tile mɔgɔw b'u mago ɲ'a na mɛ maa si t'a fɛ a ka to i kɛrɛfɛ i mago bɛ hakɛ min na e b'a fɛ k'o de t'a la i bɛ sɔrɔ k'a n'a ka tɔɔrɔ bila ka taa awɔ o don nin ye o de ye nin de bɛ wele ko a shamsu tasumaden don a nana so min kɔnɔ o ye tasumaso ye a tasuma kɛra tasuma kan kalaya y'o ye dɛ kuma dɔ la madani yɛrɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ a k'a siso bila o o turabu bɛ maa de ɲɛfɔ parce que nin ka kalan a tilala ka na so min kɔnɔ o ka kalan kalaman fila fara ɲɔgɔn kan ɲuman bɛ b'o la a bɛ komi sisan an ko kalanso in kɔnɔ yan ko funteni min bɛ kalanso kɔnɔ sinali b'a la k'an ka kilimu don a la ɔ dɔ nana furunɛba fa tasuma na k'o sigi yan ka tila ka furunɛba wɛrɛ fa k'o sigi yan ka dɔ sigi koko kɛrɛfɛla ninnu bɛɛ lajɛlen na a sumaya bɛ sɔrɔ wa voilà donc o la e bɛna dɔn k'a fɔ ko kalaya dɔ de farala kalaya dɔ kan nafa ti bɔ o la o la ni tiɲɛ a faamuna wa bɔn ko nin dan bɛ ko dɔ sira kan turabu y'o de fɔ ko madani nin dan bɛ ko dɔ sira kan ko jumɛn don alahutaala ni seju i b'o wolo ni alahutaala ni seju wolo a bɛ alimangosi di o tɛ wa o mangosi de filɛ nin a faamuna wa nin de ye mangosi ye nin ye turabu so seeginnan den de ye ɔ den min nana ale ka nin na o ye so kɔnɔntɔnnan den ye ɔ o de bɛ k'a fɔ ko a nin dan bɛ sira kan mun na neuf neuf de ye sira ye mɛ a nin dan bɛ sira min kan ko ale o bɛna taa laban cogo di o de kɛn bɛ k'ale kamana gan ne yɛrɛ ka ɲɛnamaya sira bɛna taa laban cogo di ni garijɛgɛ ko don n ka garijɛgɛ ko sira bɛna taa laban cogo di ni nafolo ko don ne ka nafolo ko sira bɛna taa laban cogo di nin dan bɛ fɛn min kan a bɛ taa laban mun na ne yɛrɛ nintigi ka ninko in bɛ taa laban mun na a o jɔrɔ bɛ nintigi in na dɛ o de la ko madani nin bɛ siran kɔnɔ sisan a bɛ ɲɛbaliya kɔnɔ mun na parce que nin so in de bɛ wele ko bayitul khawfi wal adami siran so a n'a tɛna ɲɛ so a siran bɛ ese a na ɲɛ wa ese a tɛna ɲɛ wa a sinali ko ni kalo sara k'a bɛna waa kɛmɛ di dɛ a tun tɛ tiɲɛ fɔ a na waa kɛmɛ in di wa a tɛna a di wa o waa kɛmɛ in yɛrɛ mana di ese a bɛna ɲɛ ne bolo ese a tɛna kɛ i b'a fɔ dɔ in kɛra cogo min na alhawfu wal adam siran ani ɲɛbaliya so o de la an y'a jira ko turabu so juguba ye naani ye kalansira fɛ yan an ko dimi so ye so juguba ye

nin tɛ so tan ni filanan ye sa burujutigiw fɛ yan ɛ karamɔgɔkɛ de nin so in kuma ka ca dɛ ɛ nin so in ɛ ni maa min ka nin so bɛnna yan ma baara wulila o kana siga a la koyi o de la n'i ye turabu dɔrɔn kalan ka t'i bugɔ a kan awɔ i bɛ balo i bɛ sutura ɛ nka a dafa tɛ dɛ turabu bɔra dolo de kɔnɔ koyi turabuden kelen kelen fɛn fɛn filɛ nin bɛɛ ye dolo dɔ de a kana siga a la fewu ɔ dolo bɔra mun kɔnɔ dolo bɛ so dɔw de kɔnɔ awɔ e m'a ye waati dɔ la funteni bɛ kɛ wa waati dɔ la nɛnɛ bɛ kɛ wa waati dɔ la sanji bɛ na wa ɔ mun na n k'o ye waati ka munumunu de ye ni waati tun tɛ yɛlɛma a bɛɛ tun bɛ kɛ tilema ye o walima a bɛɛ tun bɛ kɛ samiya ye o walima a bɛɛ tun bɛ kɛ fɔnɛnɛ ye o walima a bɛɛ tun bɛ kɛ kawulɛ ye ayi a y'a tila ka tile bi saba a y'o kɛ a tɔgɔ kalo saba o kɛra tilema ye ka kalo saba k'o kɛ samiya ye ka kalo saba k'o kɛ fɔnɛnɛ ye ka kalo saba k'o kɛ kawulɛ ye tan ni fila tɛ mun na ɔ a ye dɔ jira an na diɲɛ kɔnɔ masakɛ la karamɔgɔ nɛnjan na waajulikɛla la walima maa gansan dɔ la ko maa min ma na samiyɛ kalo saba kɔnɔ e ma na fonɛnɛ kalo saba kɔnɔ i ma na kawulɛ kalo saba kɔnɔ i ma na tilema kalo saba kɔnɔ o karamɔgɔ tɛ diɲɛ kɔnɔ ɛɛ karamɔgɔkɛ de an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ koyi bɛɛ b'i dakan bolo ɛ mɛ dakan ko mɔɔ ti k'a ɲɛɲini dɛ wala fɛn min n'i y'i dakan ɲini k'a dɔn i bɛ jɛn ni ala ka latigɛ ye sadi ala ye ne da ne bɛ kɛ tan wa ne ye nin de ye i bɛ limaniya kɔ i bɛ sadi ɛɛ ɛɛ anw bɛ ka kalan min kɛ ni mali waajuli ko bɛna dabila waajuli tɔ bɛ kɛ nin de ye kuwa kana siga nin kuma na koyi sadi ka ala ko yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw yɛrɛ ka ala dɔn a ka kɛ i b'a fɔ mɔgɔw bɛna ala ye ɲɛ ni ɲɛ da ni da ni ala ka kow ye san kalo san ye kalo tan ni fila ye o kalo tan ni fila kalo saba bɛ yen o ye tasuma ka kalo ye kalo saba bɛ yen o ye fiɲɛ ka kalo ye kalo saba bɛ yen o ye ji ka kalo ye kalo saba bɛ yen o ye bɔgɔ ka kalo ye maa min sɔrɔla bɔgɔ ka waati kɔnɔ bɔgɔya walew de b'o la maa min sɔrɔla ji ka waati kɔnɔ ji ka waleyaw de b'o la maa min sɔrɔla fiɲɛ ka waati kɔnɔ basigibaliya waleyaw de b'o la maa min sɔrɔla kalaya ka waati kɔnɔ n'o ye tilema ŋaɲaŋaɲaŋaɲa ye i bɛ taa sɔrɔ o funteni ka bon a tɔɔrɔ ka bon a ka farin a ni maa ti ɲɛ kuma o kuma ale ni maaw de bɛ ɲɔgɔn na parce que a ka kalan ee ɔhɔn o de la i bɛna ye u b'a fɔ dolo ti bɛn turabudalaw ti bɛn ɛɛ eh, nka dalu t'a la dɛ maa bi datigi b'a la a da sago fɔli la n'i k'u ka bɔ ni dalu kelen diɲɛ bɛɛ karamɔgɔ ti sɔrɔ min bɛ se ka bɔ n'a ye ɛɛ eh, mɔnturu min balan bɛ i ka misiri ɲɛfɛ n ko dolo don e minnu y'a dilan u y'a dilan ni dolo ka esperansi de ye koyi waati ka munumunu ɔ n'i ko dolo ko ti tiɲɛ ye komi a ti ye tile ni kalo kɔni bi ye i fɛ ɔ o ye dolo kunbabaw ye misɛnman duuru bɛ yen aa n'i ma don dolo baabu kɔnɔ i tɛ se k'o dɔn hali ni kuranɛ y'i kun pɛrɛn f'i ka se o ɲɛdɔnbaw ma dakobali ɲɛkobaliw olu b'o ɲɛf'i ye nin bɛ faamu o la an bɛ taa an ka turabu nɔfɛ donc ni bɛnna min ma ni kuma fɔcogo de filɛ ka fɔ aw ye sisan a faamuna wa donc o la eh, madani ka ni alaw taala de nana yen ni man ɲi ni tiɲɛna ni ka kalan ni tigi bɛ ɲɛ maaw ma a yɛrɛ bɛ coron ɲumayaba in dabila sa madani dɔ bɔ ɲumaya la ɔ e ma o kumana a ma dabila a dabila waati la dɛ donc o la alaw taala min filɛ sisan an mago bɛ mun na sisan an mago bɛ alaw taala ka ɲininfɛn de la nintigi ni dan bɛ fɛn min kan o bɛ sɔrɔ min o bɛ sɔrɔ nintigi ka so wolonwulanan kɔnɔ a ka so wolonwulanan den bɛnna mun ma mori sumana ɔ sumana joli bɛ turabu kɔnɔ sumana ka so filɛ sumana dɔ bɛ yan a dɔ wɛrɛ bɛ yan sumana fila bɛ turabu kɔnɔ ɔ sumana fila bɛ turabu kɔnɔ e bɛ jumɛn ta a fila la kunta Wala ɔ mais munna a fɔra ko turabu den b'a yɛrɛ ka so k'o de fanga ka bon ka tɛmɛ so bɛɛ kan munna e ma nin sumana in ta ne y'i ɲininka de dɛ kana siran dɛ mun na e ma nin sumana in ta awɔ a ka ɲi e bɛ ka jaabi de fɔ o e ma ɲininka jaabi la koyi a fɔra de ko mun na a ma nin ta a taara i balan na ee ayiwa politigɛ bɛ kumana kɔfɛ ko ɲinɛ kunfɔlɔ ye ɲinɛ ye o la kalandenw a y'a kɔlɔsi kalanso in kɔnɔ dɛ karatekaw bɛ yan polisiw bɛ yan zandaramuw bɛ yan generaliw bɛ yan tɛ nin t'a dɔn kɔnɔba tɔgɔ ye jumɛn ye a y'a farati dɛ ɔhan a maa fasugu bɛɛ bɛ yan donc n'i bɛ kuma maa fɛ i tɛ maa min cogo dɔn tuma dɔ la i k'i kuma cogo dɔn n'o tɛ farati b'a la a y'a faamu wa o la mun na a ye nin ta a ma sɔn ka nin ta a jirala aw la k'a fɔ so min fanga ka bon ni turabu so bɛɛ ye o ye 1 4 7 10 ye o kɔfɛ 2 5 8 11 o kɔfɛ 3 6 9 12 a fɔra ko ni jɛɲɔgɔn ye siyɔrɔ ye faso jɛɲɔgɔn ye nafolo ye furu jɛɲɔgɔn ye kɛnɛ ye kolaban jɛɲɔgɔn ye masaya ye o ma fɔ aw ye wa donc mais so naani fɔlɔ de fanga ka bon turabu fana kɔnɔ ka tɛmɛ turabu sow bɛɛ kan so naani filanan fanga ka bon ka tɛmɛ turabu so so naani fɔlɔ kɔfɛ ale de fanga ka bon ni turabu so tɔw ye ɔ so naani sabanan n'o ye masajuru ye ɛɛ so naani fɔlɔ ni so naani filanan kɔfɛ ale de fanga ka bon ka turabu ka tɛmɛ turabu so bɛɛ kan o kɔfɛ so naani naaninan n'o ye siyɔrɔ ni nafolo ni kɛnɛ ni kolaban ye o de la u b'a fɔ ko n'i ka ɲinifɛn sigira nin naani dɔ la k'a ma sigi so xiyaruma na kuma kɔrɔma don a faamuna wa donc o de kama nin sumana in tara nin ma ta mun na parce que nin so in ka kɔrɔ ni nin so in ɔ mais n'a fɔra nin so in ka kɔrɔ ni nin so in ye a dun fɔra e ye ko ni jɛɲɔgɔn ye siyɔrɔ ye faso jɛɲɔgɔn ye nafolo ye furu jɛɲɔgɔn ye kɛnɛ ye ɔ mais mun na e ye nin so in ta ka nin to yen o y'a o fana ye sira dɔ de ye n'a fɔra ko ni jɛɲɔgɔn ye siyɔrɔ ye ko kalan dɔ de don a jirala aw la k'a fɔ n'i ye turabu da diɲɛ ko o ko kama turabu kɛlen kɔfɛ k'a jira i la ko ko in bɛna ɲɛ k'i ka ni ni siyɔrɔ ta k'o wolo o bɛ turabuden kelen di i ka faso ni nafolo ta k'o wolo o bɛ turabuden kelen di i ka furu ni kɛnɛ ta k'o wolo o bɛ turabuden kelen di i ka kolaban ni masaya ta k'o wolo o bɛ turabuden kelen di o ye turabuden naani y'i bolo i bɛna o turabuden naani wolo o bɛna turabuden kelen min d'i ma ko ni o sɔrɔla ba naani kɔnɔ a jiralen kɔfɛ e la i ka turabu la ko ko in bi ɲɛ n'a sɔrɔla ba naani kɔnɔ o ye tile hakɛw ye n'a sɔrɔla denmuso naani kɔnɔ o ye dɔgɔkun hakɛw ye n'a sɔrɔla masajuru kɔnɔ o ye kalo hakɛw ye n'a sɔrɔla sendigɛ kɔrɔla la o ye san hakɛw ye ɔ n'a sɔrɔ a ma f'e ye ko ni ni siyɔrɔ ni jɛɲɔgɔn ye siyɔrɔ ye e b'o dɔn wa o y'o o y'o darisu ye o y'o bannen ye mais nin yɔrɔ la sisan ɲinifɛn tali la i jija i k'a ta so de fɛ so jumɛn ka kɔrɔ ni so jumɛn ye ni turabuden repetera a faamuna wa donc a ka ɲinifɛn o nana sigi furu so de kɔnɔ n'o ye sumana ye mun bɛ ɲini fɛ fɔlɔ ɲinifɛn bɛ yen wa a tɛ yen ko a bɛ ka fɛn min ɲini n'o ye a ka rencontre ye ɲɔgɔn kunbɛn o de la kuma bɛɛ kana fɔ ko ɲinifɛn ma na ko ko tiɲɛ ɲinifɛn mago ka a tɔgɔ a fanga ka bon ɲɔgɔn kunbɛn dɔrɔn de la a faamuna wa n'o tɛ fɛn tununinen na ɲinifɛn fanga man bon ni ɲinifɛn fanga kun ka bon cɛ ka wari kun tɛ ye parce que ɲinifɛn kun ma na a faamuna donc o la turabu tɛ sira kelen ye i janto i yɛrɛ la kosɛbɛ yanni ka kuma o kuma fɔ ka danganiya fɔ a la a sɛgɛsɛgɛ donc sumana min filɛ sumana ye turabuden ɲuman de ye wa rentrant don o la an bɛna mun kɛ an bɛna sumana ka so an b'a jate kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn tan asafurula kɔnɔntɔn o la madani ka ɲininfɛn nana sigi neuf de la neuf ye jumɛn ye ɲininfɛnw ka lahalaya la a shasi a sigira tasilisu de la a jirala o la k'a fɔ ɲininfɛnw la ɲumanba de ye min sigira ayiwa kɔnɔntɔn na walima a sigira duuru la walima a sigira tan ni saba la a faamuna wa madani ka ɲininfɛn nana sigi ɲininfɛn ka so kɔnɔntɔnnan kɔnɔ aa o ye madani ka so ɲuman ye dɛrɛ

o tɛ wa o la sisan nin sumana in kɔni an b'a dɔn k'a fɔ nin sumana in ye sumana ɲuman ye o la mun bɛ ɲini an fɛ an bɛ sumana an b'a ni lɔmara wolo sisan dunankɛ ani jatigikɛ n'i ye sumana ni lɔmara wolo a bɛ mun di a bɛ alimangosi de di alimangosi ye turabuden donden juguman de ye u b'a fɔ ko eh, nahisun dahilun juguman don nka a bɛ don ɔ a jirala o la k'a fɔ n'i ka ɲinifɛn jaabi bɛnna turabuden donden juguman ma o kɔrɔ de ye k'i ye turabu da fɛn min kama dabɔ turabu y'a fɔ ko madani mago bɛ fɛn min na ko fɛn in ka ɲi fangaba de b'a la a ka girin a ka ɲi ɔ mais fɛn sɔrɔ ni fɛn sɔrɔbaliya k'a tɛ taa madani ka cɛsiri kɔ f'a ɲɛ ka bili cɛkɔrɔba t'a la dɛ awɔ i bɛ duloki de bɔ k'a da ka débardeur don k'i cɛsiri i ka laɲini bɛ sɔrɔ i ma tila fɔlɔ ko i garijɛgɛ bɛ yen dɛ est-ce i y'a faamu a ma fɔ i bɛ kɛ milliardaire kɔni ye wala n'i y'i wulila k'i jɔ k'i cɛsiri ka dɔ bɔ ɲumanyaba la ko dɔ bɛ kɛ o an ka kuma tɛ turabu de y'a fɔ wa n tɛ sɔsɔ dɛ nin ala kuma k'a de a bɛ faamu wa sumana ko ko madani na kɛ maa ye mais hɛn a tɛ kɛ maa y'a yɛrɛ kɔ dɛ a b'a cɛsiri o ɲinifɛn ɲɛna o la an bɛn'a ka juguyaw ɲɛɲini sisan madani yɛrɛ juguya de b'a nɔfɛ wa ubiyɛn mun don a bɛ nin porobilɛmu ninnu kɔnɔ a sababu ye mun ye mun y'a s'a ma juguya don wa juguya tɛ wa mun don o la madani ka so tan ni filanan an b'o de ɲini turabu so tan ni filanan tɛ dɛ madani ka so tan ni filanan n'o tɛ turabu so tan ni filanan ye yan de ye o tɛ wa mɛ madani ka so tan ni filanan o ye nin so in de ye nin bɛ faamu wa ɔ so tan ni filanan ye faso de ye tari faso badu faso don awɔ kelen fila saba naani ɔ faso faso bɛ mun fɔ faso bɛ kuma i fa ka so kan faso bɛ kuma i ka du kɔnɔna kan faso bɛ kuma e yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na kan faso bɛ kuma i ka ko bɛ taa kɛ yɔrɔ min na ɔ nuhu nuhu ye turabuden jumɛn ye sayidu dakilu don turabuden ɲuman don donden don nka mankutu ɲuman tɛ nuhu na dɛ juguso den don a bɛ komi sisan sinali ye duloki forokiya jɛmanba don a kan na a ka nin exemple ye sinali yɛrɛ yɛrɛ de a ye forokiya jɛmanba don a kan na ka fugulan don a kunkolo la ka kaala da a kan na ka kɔlɔsi minɛ f'a b'i mɔsi mɔsi ka taama o tɛ wa yecogo ɲɛna kɛ silamɛya yecogo silamɛya nɔɔrɔ silamɛya fugulan b'a kunkolo la mɛ kamalen jogo man ɲi a faamuna wa nuhu ye o exemple de kɛ madani ka ko la nuhu yɛrɛ ye turabuden ɲuman de ye turabuden fangama don turabuden donden don mɛ mankutu ɲuman tɛ nuhu yɛrɛ de la ayiwa cɛ ko cɛ in donna k'a y'a kɔlɔsi dɛ u ko k'a bolo a bolo ka fɛgɛn dɛ e pourtant a dun duloki ɲuman b'a kan na epi a nana f'a b'i suli ka maaw fo o de la maa maa maa maa sɛbɛba mɔgɔ bɛ yen n'a ye mɔɔ a bɛ sin k'i yɛrɛ kɛ tan i fana t'a la dɛ kalabanti ka ca maa bonyanaba a kalabanti ka ca dɛ awɔ ne yɛrɛ ti o de kama ne ti bonyaba in fɛ awɔ a ma ɲi e ti jawara la a bɛ maa bonya cogo min na o la n'i ye nin faamu sisan mun bɛna ɲini i fɛ ɛri sera ok i jɔ n ka nin tɔni dafa an ka bila k'e ta an b'o ɲini fɛ sisan juguso komi an ye layidu di k'an bɛ a kɛ bi kuwa an k'a tɔni dafa juguso o bɛnna ɛɛ ali ba ka so de ma o tɛ wa nin de ye madani ka juguso ye yan tɛ n'i ye nin saraka sa k'e ye ko juguya lomurabilen juguya ko mun furuko juguya b'i nɔfɛ ɛ ala a ti turabu dɔn sa mun furuko kuma fɔra yan parce que o lomura yera o tɛ nin ye madani ka sɔrɔ so de ye a ka quatrième maison de ye yan ye a ka so naaninan de ye yan ye madani ka sɔrɔw de bɛ filɛ yan nafolo sɔrɔ o baara sɔrɔ o den sɔrɔ o muso sɔrɔ o jɔyɔrɔ sɔrɔ o fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye sɔrɔmafɛn ye ni nɛɛmafɛn don bugunni ko don o bɛ lajɛ nin so in de kɔnɔ a ka juguya bɛna lajɛ nin so in de kɔnɔ a bɛ ka faamu wa donc o la an mago tɛ nin den in na dɛ ayi parce que madani ka sɔrɔ so den de ye nin ye a ka den jugu tɛ o e bɛ ka turabu faamu wa nin so in den ye madani ka sɔrɔ so den de ye sɔrɔ so den don wa a sɔrɔ dayɛlɛ la o tɛ wa ɔ an mago bɛ madani ka jugu den de la a jugu ye jumɛn ye aliba don dutigi aliba o de ye madani jugu yɛrɛ ye parce que o de ye sotigi ye dunankɛ nana yan cɛ an mago t'a la sa an mago bɛ patɔrɔ yɛrɛ de la n k'o de bɛ fɔ dutigi bɛ min dutigi kɔrɔkɛ filɛ ɛɛ nin kɔni tɛ an mago bɛ patɔrɔ la e bɛ taa nin wele o y'a sɔrɔ o ti a da a da tɛ kolo kari kuwa a faamuna wa donc o la an mago bɛ sotigi la n'o ye aliba ye aliba bɛ min kɔnifɛn dɔ t'a fɛ ka ne ɲɛ sɔrɔ ɲɛ t'a la koyi voilà a filɛ yan ok donc sisan i jugu nana don i ka e ka masaya so yɛrɛ kɔnɔ sa k'i sigi a fɔra ko madani an y'i kɛ dugutigi ye a ɔ bulon filɛ dugutigi bulon filɛ u kɛn bɛ ka taa kamara ninnu ni politiki mɔgɔw minnu bɛ yen n'u bɛ se kuma na u bɛ se ka janfa yɛrɛ labɛn k'a ɲɛ n'u ye kuma dilan k'a fɔ baara banna a dɔw sigilen bɛ ni bere ye dɔw sigilen bɛ ni marifa ye ayiwa ko madani i ka masakɛso filɛ kamara b'a f'u ye n'a donna dɔrɔn cɛ in a fɛɛrɛ ka bon dɛ a mana don dɔrɔn a y'a gosi o tɛ wa nin y'o de ye sadi turabu ye kabako de ye e k'a lamɛn aliba nana don madani ka masayaso de kɔnɔ a ka kotigiya so a ka bonya so a ka garijɛgɛ so e k'a lajɛ nin ye so in ye garijɛgɛ so de ye nin so in tɛ se ka kɛ foyi ye ni garijɛgɛ so tɛ e bɛna dɔn k'a fɔ nin masa ninnu voilà ninnu y'a jugu de ye minnu b'a juguya a ka sɔrɔ nɔfɛ a yɛrɛ supérieur maa fangamaw don maa barikamaw don ka girin ale ye o b'a ni fɛn bɛɛ cɛ olu de y'a jugu ye dɛ masa ninnu yɛrɛ bɛ yen wa n'o ye adama ye sisan i bɛna adama ɲini ɛ i mago bɛ adama na kɛ adama ka so de t'a ye ɔ adama de t'i ka masayaso den ye ɔ masakɛ bɛ min ɔ a dogolen don e m'a ye juguya in bɛ ka kɛ mais juguya in de dogolen don olu t'a fɛ u ka dɔn koyi olu t'a fɛ nin ka hɛrɛ sɔrɔ parce que a bɛ bonya min k'u ye an'a bɛ hɛrɛ min k'u ye nka tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ka kɛ fɛn ye a man d'u ye jeni don a yɛrɛ faso kɔnɔ mɔgɔw ɛ faso bɛ se ka bɔ a la wa aliba ye so jumɛn den ye faso kɔnɔ mɔgɔw ko ko in tiɲɛna yen de bi tɛ dɛ kabini kunu kokɔrɔ don nuhu nin bɛ faamu wa ko kokɔrɔ don juguya kɔrɔ juguya kɔrɔ min b'i nɔfɛ a bɛ faso kɔnɔ a i yɛrɛ masalamɔgɔw ka baara don i supɛriyɛriw e u tun tilala baara la ka ban kɛnɛ b'u bolo ayiwa o fana kuma wɛrɛ tuguni donc o la sisan an ye ɲinifɛn lajɛ an ye juguw lajɛ o la an mago bɛ mun na sisan an mago bɛ madamu nin ka garijɛgɛ de la an y'a dɔn k'a fɔ nin aliba in nin ye problème dɔ ye nin sumana in nin ka ɲi nin kan ka saraka donc saraka yɔrɔ fila maintenant an mago bɛ mun na sisan an mago bɛ a ka garijɛgɛ den na ala taala garijɛgɛ den ye solomana de o tɛ wa garijɛgɛ an y'a jira aw la ko garijɛgɛ so ye bɔrɛ de ye bɔrɛ don e ye sɛnɛ kɛ samiya na i ye sumanba sɔrɔ ɔ i ye bɔrɛ ɲɛnama san ka suman kɔnɔ k'a da sara ka suman k'a kɔnɔ k'a da sara k'a bila ayi dɛ e m'o kɛ e ye kɛmɛ fila di sinɛli ma k'a ka taa bɔrɛ san sugu la a taara bɔrɛ woma dɔ san bi duuru ka kɛmɛ ni bi duuru bila kunna ka na o tuma na e taara ka t'i ka suman k'o kɔnɔ mara yɔrɔ ɲɛna wa ɔ garijɛgɛ so filɛ e m'a ye madamu nin ta ye sɔrɔ sɔrɔnin bɛ toni toni ten sɔrɔ fitini fitini fitini awɔ hali n'a k'a bɛ wari mara n'a y'a sara n'a y'a mara n'a sera waa tan ma dɔrɔn den dɔ bɛ farigan a bɛ taa dɔ bɔ a la k'a tɛ sɔn i m'a ye marakɛyɔrɔ tiɲɛna o de la ni marakɛyɔrɔ tiɲɛna e bɛna dɔn tigi tigi tigi k'a fɔ nin garijɛgɛ man ɲi a ka garijɛgɛden ye mun ye masa solomani i m'a ye solomana bɛ min solomana bɛ sa so min kɔnɔ ɛɛ eh, eh, a tɔgɔ turabutigi bɛ sa so min kɔnɔ a ka garijɛgɛ nana ye turabutigi bɛ sa so min kɔnɔ ala taala bɛ sa yan de o tɛ wa donc e ka garijɛgɛ nana don i ka saya so kɔnɔ ɔ o ye solomana ka sɛti o ye jumɛn ye catastrophe u b'a fɔ o de ma ko opposition ko garijɛgɛ k'i garijɛgɛ opposelen don o tɛ wa a bɛ komi sisan sidi ka wari bila kunna k'a bɛna a d'e ma togola ka jɔ a ni da cɛ ko wari in tɛ di sidi ma bi dɛ nin wari kelen n'i y'a d'a ma an bɛ sa ɲɔgɔn na aa walayi ko tiɲɛna o bon garijɛgɛ tiɲɛna donc nin solomana in n'a ma nin baara a ma foyi kɛ ni e ye nin ta ko ɲinifɛn ɲɛna i ye nin to yen ka nin to yen turabu tɛ tulonkɛ ye koyi i bɛ turabu de da k'a ɲini sigilen f'i wɔsiji kɛnɛ bɛ tigɛ o la n'i ye min fɔ a bɛ kɛ i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min a faamuna wa nafoloden an bɛ sɔrɔ ka na o nɔfɛ a ka nafoloden ye turabuden jumɛn ye ɛnzankan ye wa a tɛ sɔrɔ ni wɔyɔ tɛ dɛ madani ko k'ale tɛ mankan fɛ n'o don munna o kɔrɔ n'o don a ka ɲi ne jɛn'a kɔ ɔ jako e kɔni e kɔni bɛ to nin cogo in na e k'a fɔ ko ne tɛ mankan fɛ a tɛna sɔrɔ ni mankan tɛ e dun ko ne tɛ mankan fɛ a dɔw yɛrɛ bɛ se k'u da cɛ a la ko aa i ka juru min tun bɛ ne na ne tun y'a sara a tɔ tora kɛmɛ duuru de ye aa bɔn a madani b'a fɔ bɔn n'o don a ka ɲi ne yafara aa o bɛ kɛ kɛ parce que e ko k'e tɛ mankan fɛ hadamaden bɛ sigi ni mankan tɛ yan a bɛ wuli ni mankan tɛ wa ɔ ɛnsan ye mankan de ye nabila isa ka ɲɛnamaya la kɛ a sara a ma sa a dulonna a ma dulon a bɛ yen a tɛ yen a bɛ na a tɛ na hali sini o de bɛ ka fɔ ɔ o lahalaya de bɛ nin na ni isa min bɛ ka fɔ nin ye ala bɛ ni maa minnu bɛ zonw kalabantu nkalontigɛlaw mɔgɔ minnu tɛ maloya sinali yɛrɛ kɛmɛ ka caman dugu kɔnɔ aa madani nin di yan n bɛna video ci i ma karamɔgɔ ko n kana video di maa ma mɛ waa saba ci n ma n bɛ n dɛn k'a ci i ma ee karamɔgɔkɛ den ye a ee a k'a kɔlɔsi a bɛ ka ibilisa de wele ala tɛ donc o la a bɛna faamu nin na k'a fɔ turabu mana da kana sin ka t'i bugu ko karamɔgɔ ko ni ɲininfɛn kɛra ta dɔrɔn k'a a- o tɛ i bɛ turabu ɲini de turabuden si tɛ nin turabu in kɔnɔ yan ko min ma na kun dɔ kama wa an bɛ se k'a ta nin na fo ko laban an bɛ kuma bɛɛ kan kelen kelen wa an tɛ kuma an kun fɛ a bɛ faamu wa donc o la komi keyita ka waati selen don a ka sigili ni wulili cayalen don madani ka turabu in bazi ye nin bazi saba ye an bɛ garijɛgɛso in labɛn ka ɲininfɛn labɛn ka kolaban labɛn a bɛ taa n'a yɛrɛ ye a faamuna wa ɔ bɔn juguya min bɛ madani nɔfɛ juguya kalite jumɛn don dabali juguya don wa n b'i ye o juguya don wa kuma de don n b'a fɔ i kɔfɛ o juguya don wa ou bien n b'a fɔ i ka sa yɛrɛ juguya don n'o ye dabali ye han a ka jugu dɛ ahan ahan ahan unhun ɔ mɛ a sigira bɔgɔso kɔnɔ a ɔ sisan ɛsiperansi fila bɛ nin yɔrɔ la parce que nuhu nana turabu kɔnɔ aliba nana turabu kɔnɔ donc nuhu min sigira yan nuhu yɛrɛ ye bɔgɔden ye a bɔgɔ dayɛlɛlen don a tilala ka sigi bɔgɔso kɔnɔ mɛ nuhun t'a ka juguden ye nuhun y'a ka sɔrɔden de a faamuna wa donc juguden dɛ o de bɛ kuma yɛrɛ ɲɛfɔ juguden bɛnna turabuden min ma ni tasumaden don kɔnkɛransi don ni fiɲɛden don kuma don ni jiden don sɔrɔ nɔfɛta juguya don ni bɔgɔden don dabali don e yɛrɛ ka sɔrɔ de man di masaw ye a faamuna wa masaw maa minnu bɛ minɛn d'i ma masaw i ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ masaw i bɛ mɔgɔ minnu bonya mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a ka mara b'i kan o y'i ka masa de ye a faamuna donc o masa ninnu de fanga ka bon a ka ko kɔnɔ olu t'a fɛ a ka fɛn sɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka madani yɛrɛ sɛgɛn a ka ɲɛnamaya la an bɛ bi darisu jɔ yan wasalamu